igbo bụ igbo ekenena m ụnụ ụwa na-asọ ụnụ nke onye chiri nya zere ụnụ ụmụnne m aka m bụkwa akụ nwa okwu okwu nwa ọzọ bụla na akpụ na-eri akpụ nkọrọ ụmụnne m isiokwu anyị na-enebe anya tata bụ kedu ife bụ nwoke kedu ife bụ nwoke kedu ife eji ama nwoke ma e nwere ọtụtụ ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị ka mma e nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị bụ nwoke nyere obodo fa e nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị bụ nwoke nyere ezinụlọ fa e nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị ka nwoke mma na nke ikpeazụ a e nwere ọtụtụ ụmụ nwanyị okwu fa eji okwu fa eme ife e nwere ọtụtụ ụmụ nwanyị eji aga mba e nwere ọtụtụ ụmụ nwanyị na-eme ife nwoke kwesịrị ịdị na-eme na mmadụ bụ nwoke ị nwere ike ịkpọ ya mmụọ ị nwere ike ịkpọ mmụọ nọ mmadụ n'ime ị nwere ike ịkpọ ya otu mmadụ si eme ị nwere ike ịsị na ọ bụ otu mmadụ si ekwu okwu na mmadụ bụ nwoke abụrọ ego dị onye ahụ n'akpa ọ bụrọ otu onye ahụ si esi ọkpụkpụ aka mba mmadụ bụ nwoke bụ mmụọ ndị gboo ji wee bi ndụ ma dị kaa nka ọ bụ mmụọ ndị gboo ji wee nụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị ma biri n'udo biri n'otu ezinụlọ ọ bụ mmụọ ndị gboo ji wee mekọ ife ọnụ mee ife wete ofu obi na mmadụ bụ nwoke bụ onye eji okwu ya eme ife onye na-akwanyere onwe ya ugwu onye nwere self respect onye nwere onye nwere ife a na-akpọ m na mmadụ kwanyere onwe ya ugwu maka na mgbe ị kwanyere onwe gị ugwu onye nọ gị n'akụkụ e wee nwee ike kwanyere gị ugwu na mmadụ bụ nwoke dị n'ụdị n'ụdị e nwere ọtụtụ ndị ụmụ nwaanyị bụrụ nwoke e nwere ọtụtụ ezinụlọ nwaanyị bụ nwoke e nwere ọtụtụ obodo nwaanyị bụ nwoke maka na nkụ dị na mba na-eghelu mba nri ị kwesịrị ife ọbụla ịda na-eme ị jụọ onwe gị kedu the value kedu your value kedu your value n'obodo gị afụ kedu your value na that ezinụlọ ahụ i si na ya ekwesịrị a mụọ mmadụ ọ bụrụ nwoke ekwesịrị mmadụ na-eme ife ọ na-eme ife ka mmadụ ekwesịrị mmadụ na-eme ife ọ na-eme ife ka nwoke na mmadụ bụ nwoke apụtarọ na ọ bụ onye ka wee jide ego na mmadụ bụ nwoke apụtarọ na onye ka wee nwee akụ na ụba mmụọ ndị gboo ji wee bikọ ọnụ n'ofu ezinụlọ mmụọ nwoke bụ mmụọ ndị gboo ji eme ife mmụọ nwoke bụ mmụọ mmadụ ji eme ife eje nebe mmadụ anya n'iru eje nebe ife Angelina kwuru mmụọ nwoke bụ mmụọ mmadụ ji eme ife ma determine on ife o kwuru ma kwụrụ n'ife ahụ o kwuru mmụọ nwoke bụ mmụọ eji achịkọta ezinụlọ e nwere ọtụtụ ezinụlọ tata ya bụ ị gaa n'ime fa na-elezi anya ka ị fụ nwoke na ị ma-afụ nwoke o nwere ọtụtụ obodo ga-abụ i jeruo tata i lee anya ka ị fụ nwoke ị ma-afụ nwoke obodo ọbụla nwere nwoke fa na-emesi ife ike n'ọgbọ ezinụlọ ọbụla nwere nwoke fa na-ebi n'udo ha na-ebi n'udo ma na-atụkọrịta alọ ezinụlọ ọbụla nwere nwoke ife dị n'ụlọ anaghị apụ n'ama ezinụlọ ọbụla nwere nwoke na-abụ ebe ndị ya wee bata ọ tọọ ụtọ obibi ezinụlọ ọbụla nwere nwoke ị bata ebe afụ ị ga-ama na nwoke nọ ya n'ịbụ nwoke bụ ife ị na-eme kedu ka i si eme kedu otu i si eme ọ nya nwa mere gị bụrụ nwoke kedu ife ị na-eme ọ nya nwa mere gị bụrụ nwoke nwoke abụrọ onye na-eri nri ụmụazị nri ụmụazị abụrọ mgbe eji tinyere ụmụazị nri jee buru rie ọ bụrọ nya nwa bụ iri nri ụmụazị nwoke bụ onye na-akwanyere onwe ya ugwu n'ịbụ nwoke maọbụ n'ịbụ nna na ezinụlọ maọbụ n'ịbụ diọkpara na ezinụlọ n'ịbụ ya bụ nwoke abụrọ nwoke ga-abụ ọ bụrụ na nwa gị nụta nwaanyị debere gị mee travel tupu ọ na-anata ọ bụrụ na nke nwaanyị adịgo ime ọ bụrọ nya nwa mere gị bụrụ nwoke n'ịbụ nwoke abụrọ n'ibuziri ndị nọ gị n'akụkụ ọ bụrọ nya nwa bụ nwoke ọ bụrọ nya nwa mere gị bụrụ nwoke na nwoke bụ nwoke bụ nwoke na-eme ife e nwere ọtụtụ ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị kazị mma enwere ọtụtụ ụmụ nwoke okwu fa na anọ anọ enwere ọtụtụ ụmụ nwoke adazi akwụdo dịka ụmụ nwoke enwere ọtụtụ ụmụ nwoke nọ n'ezinụlọ ga-abụ i rute ebe ahụ na ịga madịrị na nwoke nọ enwere ọtụtụ ụmụ nwoke ga-abụ tupu fa emee ife e jee jụta ese n'aka nwaanyị e jee jụọ eliza ese jee jụọ jee jụọ angelina ese jee jụọ angelina kedu otu a ga-esi mee ife a enwere a ka nwekwara nwoke bụ nwoke ịbụ nwoke bụ mmadụ inwe self respect mmadụ ịkwanyere onwe ya ugwu mmadụ ịghọta mkpa ọ dị mmadụ ide ekwu okwu dịka nwoke mmadụ ide eme ife dịka nwoke mmadụ ịkwụdo n'ụkwụ ya mmadụ ide ekwu okwu dịka nwoke nwoke bụ ihe eji aga mba nwoke ezinụlọ ọbụla nwere nwoke na-abasị mba ike n'okwu ezinụlọ ọbụla bụ nwere nwoke na-abasị mba ike na e ruo n'ọgbọ ezinụlọ ọbụla nwere nwoke na-ekwusi okwu ike na-akwụrụ n'ụkwụ fa obodo ọbụla nwere nwoke na-emesi ife ike na e ruo n'ọgbọ ọ na-adị mkpa ka e nwee nwoke n'ezinụlọ ọ na-adị mkpa a bịa n'obodo ka e nwee nwoke ọ na-adị mkpa ife ịda na-eme kwụrụ n'ụkwụ gị nwee okwu aka gị ọ na-adị mkpa a mụọ nwoke nya bụrụ nwoke ekenekwa m ụnụ ụmụnne m wee na-asị ụnụ nke onye chi nya zere ụnụ ụmụnne m daalụ ụnụ nne